Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta, maidin Dé hAoine an 7ú lá fichead de Aibreán 2000 agus a 9, tá sé 17 nóiméad tar éis a 9 a chlog. SB Dúbailte, beo go dtí ceathrú. Rugadh mise i mBaile na Cathrach i gCois Fharraige ar an 2ú lá de Aibreán 1949. Ba as an mbaile sin m'athair Tom Bán, Tom Jude Ní Mhárta, Tom Bán Breathnach, is mo mháthair as Bothúna, díreach ag an Spidéal, ag an abhainn ansin, Kate Sheáinín Ní Chéide. D'fhág mé an scoil nuair a bhí mé ceithre bliana déag, an-luath go deo, agus bhí an-fhonn orm dul go Sasana. Bhí mé i mo chónaí in éindí le m'uncail agus mo chol ceathrachaí. Théinn ag an Youth Club in éindí leo sin. Bhí siad ag iarraidh DJ. Bhí trealamh disco acu, ní raibh éinne in ann é a oibriú. Thosaigh mise ag casadh ceirníní ansin agus ansin thosaigh mé ag casadh ceirníní ar fud Londain mar DJ. Sé an t-ainm a bhí orm ná DJ BA Benny Arnold. Is nuair a tháinig mé abhaile go deimhin féin, ag deireadh na bliana 68, sin é an t-ainm a bhí orm, DJ BA Benny Arnold. Bhí mo dhriofúr an-chairdiúil le fear bhí an-ard in RTÉ i gcúrsaí raidió, Liam Devally. Thug sé sin an chéad jab dhom ag craoladh raidió, Pop Show, rud an-réabhlóideach. Pop Show as Béarla, na hamhráin mise dhá chur i láthair i nGaeilge agus chraol mé den chéad uair ariamh ar mo bhreithlá i an dara lá de Aibreán 1969 agus bhí mé fiche bliain d'aois agus tá mé ag craoladh ó shoin. Sé an t-aon rud amháin ó thaobh scileanna cumarsáide a bhí a'msa ná cúrsa beag sé seachtainí a rinne mé i Londain mar bhí bhí Pirate Stations chuile áit an uair sin agus sin é an fáth a baisteadh an t-ainm orm agus chraol mé deich gclár ar Radio England Agus an chanúint sách gallda Sasanach a bhí orm freisin ag an am agus mé a rá uptight, alright, out of sight, this is your DJ, BA, Benny Arnold, let's go everybody. Agus bhí sé sin ann nuair a bhí mé ag déanamh dioscós i mBleá Cliath, bhí mé i Zhivago, bhí mé san River Club, bhí mé i Sloopy's agus in áiteacha eile. Bhí deichniúr againn ar fad i mBleá Cliath mar DJs. Níl aon cheist faoi chor ar bith. Tá mise sa mbaile ceart, sa raidió, raidió, raidió, raidió. Is maith liom teilifís, ach go gcuirtear an iomarca béim ar an smidiú agus níl an bhrí céanna sa teilifís agus atá sa raidió. Mar, ghabhfainn isteach ar an raidió agus gan a'm ach slám ceirníní, ní fear mór scripteannaí mé, an chéad chlár ariamh a rinne mé, 1969, sé an chéad chlár ariamh ar an raidió nach raibh script, agus dúradh liom go gcaithfeadh script a bheith ann. Tá siad ag fanacht leis an script fós agus beidh. Is maith liom chuile chineál clár. Is maith liom cúrsaí reatha, is maith liom cláracha ceoil ach, gan dabht, tá mé i ngrá le spórt. Mar a déarfá, cuireadh ceist sa ngaire orm le gairid, you know, céard é an rud is mó i do shaol a thaithníonns leat? Sé an freagra a thug mé air, mo bhean chéile agus spóirt an-ghar dhó sin. So, tá spóirt an-ghar go deo go mo chroí. Bhí riamh. Chraol mé an chéad chluiche riamh ar Pháirc a' Chathánaigh ar an gCeathrún Rua, Comórtas Peile na Gaeltachta 1970 's 5, agus dáiríre, níor stop mé ó shoin. Chuir Channel Four ceist orm cúpla bliain ó shoin, ach níor thug mé aon aird orthub, ainmneachaí caiple as Éirinn a aistriú go Béarla, ach i mbliana, tháinig siad go dtí mé go hoifigiúil. mar go mbíodh deacrachtaí acu, agus fair play dhób, like. Ní fhaca mé an stáisiún s'againn féin ná aon stáisiún eile ag déanamh rud mar seo, bhfuil fhios a'd, I mean tá muid thar cinn a' fuaimniú na hainmneachaí Fraincise agus Gréigise is a chuile shórt eile ach nuair a thagann sé go dtí'n Gaeilge, mar shompla, sár chara liom Joe Brennan, bhí ina bhoss a'm i Raidió na Gaeltachta le blianta, dúirt sé liom thart ar fiche bliain ó shoin thall i Cheltenham, bhí capall ag ritheacht i Cheltenham, t-ainm a bhí ar an gcapall ná Áth Cliath. agus bhí geallghlacadóirí na hÉireann ag tabhairt Ate the Cleat ar a gcapall agus bhí geallghlacadóirí Shasana in ann é rá ceart, Áth Cliath, agus théinn isteach anois chuile mhaidin in Cheltenham ag a deich a chlog, shuíodh muid síos leis an bhfoireann agus chuaigh muid tríd na caiple. Is breá liomsa mo mhuintir féin. Mara mbeadh ann ach cloife cead an dá mhaide beag dhá bualadh, tá mo mhuintir féin an-ghar go mo chroí-sa. Sin iad muintir na Gaeltachta, muintir Chonamara. Agus thosaigh mé ag caoineadh ar an raidio, nuair a fuair Seán Óg De Paor as an gCeathrún Rua, nuair a fuair sé an cúilín sin in aghaidh Chill Dara i naoi déag naocha agus a hocht, an cúilín a chinntigh go ngnóthódh Gaillimh craobh na hÉireann an chéad uair ó naoi déag seasca a sé. Bhí mé ag caoineadh go minic ar an aer. Joe Connolly nuair a thug sé an speech mór i 1980, cúl Ray Houghton sa Giants Stadium, bhí deora le mo shúile, agus ár ndóigh an oíche mhór i Madison Square Garden nuair a throid Seán Ó Mainnín i gcomhair Craobh an Domhain. Na hócáidí sin ar fad agus chomh maith ócáid amháin tá saghas cannaí dhíom agus you know má bhímse cúilín mícheart de dúnadh. Níl mé chomh dona anois ach blianta ó shin chaillinn codladh na hoíche mar ní maith liom go ndéanfainn tada mar bíonn an réamhobair déanta agam agus bheadh sé ag goilliúint orm ach an chic éirice a thóig Rónán Ó Gadhra agus nuair a buaileadh sa Heineken Cup Final an chéad bhliain iad agus bhí sí díreach a dhul isteach ar an bposta agus dúirt mé Tá sí thar an trasnán! Tá Corn Heineken a dhul siar go hÉirinn! Agus ag an soicind deireanach chas sí. Aww, Jesus. Bhí sé sin damanta. Fear amháin is dóigh liom gur mhaith liom agallamh a chur air ná Muhammad Ali. Is dóigh liom go mb'fhéidir go mb'é Muhammad Ali an laoch spóirt is mó bhí agam ariamh agus bhí mé buailte air ag na Olympics i Meiriceá ach is dóigh liom go bhfuil an fear bocht anois, go bhfuil Parkinson air agus, agus dáiríre, is dóigh liom go bhfuil, gurb é an, gurb é an dornálaíocht a rinne é sin air, mar d'fhan sé rófhada ag dornálaíocht, thóg sé buillí róthroma agus níl sé in ann, Muhammad Ali, ach b'fhéidir, b'fhéidir sa saol eile, ach ní dhéanfainn tada eile difriúil. Sé an t-aon rud amháin gur mhaith liom cluiche nó dhó a chraoladh as Béarla. Ba mhaith liom an teist sin a chur orm féin go bhfeicinn you know cé chomh maith agus a bheinn as Béarla ach you know deir an critic is mó atá agam, an duine is mó a thugaim aird orthu ná mo bhean féin mar déarfaidh sí amach díreach liom Ní rinne tú jab maith ar an agallamh sin, ní rinne tú an cluiche sin go maith, déarfaidh sí amach díreach liom.

Tá an fheadóg deireanach séidte anseo i dTuaim agus Gaillimh a bhí chun cinn ag leath ama, naoi gcúilín in aghaidh a trí, Maigh Eo ag déanamh fíorthíocht ar ais ar fad, fíoriarracht ar fad, cúl bog, Gaillimh ag titim as a chéile go huile agus go hiomlán.